igbo bụ igbo ndị be anyị ji eme ọnụ ekele o. Igbo bụ Igbo ekele nụ Igbo bụ Igbo Igbo bụ Igbo ekele nụ.
Igbo bụ Igbo ihe bụ Igbo niile Igbo bụ Igbo Igbo kwenu

Igbo bụ Igbo ekele m Igbo be anyị ekelekwa m Igbo kwenu mụọnụ zụọnụ kwezuonụ
igbo amaka nụ igbo mma mma nụ igbo onye chi ya zere ọnza ndị igbo dị ihe biko nụ n'ụbọchị tata anyị chọkwara ka anyị kọwara ụnụ ihe gbasara ọja ọja pepịrọ pepịrọ pepịrọ ọja igbo dị n'ụdị n'ụdị enwere ọja oke nwee ọja nwunye nwee ọja enwere mgbe eji egbu ọja dị iche iche a ga-eji ọja tụọ dike afa dike awụwe elu osisi onye na-abata taa ga-abịa kọwara anyị maka ọja wụ maazị ugochukwu maazị ugochukwu mara anya ọja na-afụ ọja na-ekwe ọja na-anụ ihe ọja na-ekwu were ọja na-ekwu okwu ewepụta maazị Ugochukwu ọ kọwarụ ndị Igbo nọ n'ụlọ na ndị n'ụzọ ije ihe wụ ọja na ihe eji ọja eme atụfughị oge ụnụ ha kpọbataghị na ya ka ụnụ nụ n'ọnụ ya daalụ nụ ụmụnne m
Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu ee ọ na-ada adị mma omenala Igbo na-ada adị mma a nọtụ agwa ụmụ anyị ndị a mụrụ n'obodo oyibo ndị a mụrụ na mba dị iche iche ndị a mụrụ na mba na-abụrọ asụsụ anyị akọwalụ ha sị na omenala Igbo dị mma ọbịbịa m bịara ebe a taata ka m gwa unu that na omenala Igbo be anyị anyị ana na ana ka o si wee dị m n'abalị anụwa m na-achọ ịkọwara unu ihe a na-akpọ ọja ọtụtụ oge mbụ mgbe a na-akpọ ọja ọja bụ ihe eji akpọ ndị ike eweni ọja i kwekwa obodo nkwa sị ndị obodo sị fa libe ife sị ndị obodo gbuoro nu n'obodo ewu kedu ndị agụrụ na-agụ sị nye fa nni ya bụ na akpọgo dike na ọja mgbe mbụ ọ na-abụ dike na-agba mgba na-agba mgba na ọgbọ mgba gbaba mgba ọja na-ebe ụrịa onye na-ama mbem a na-ama ife niile a na-adị mma n'anya ya mana ọ na-abụzi ụbọchị nke taata m nọkatazie nụzie ebe e gbulu ọja mee ka m mee ụṅara ncheta na oyibo abatago mana ọ na-adị ewutezi m linne m pụtazịa fụ ebe ọja gbulu ka m mee ụṅara ncheta na oyibo abịago i mee ụṅara tụkwuo ọkpa ka odogwu si atụ ọkpa a sị na ị dị iberibe ụmụnne m ọ bụla iberibe nna nna m ha nwere ihe ha ji wee mara ọja ọja bụ na nnukwu mmemme ka ọ na-apụta ka m si wee na-agwa unu okwu a kịta e nwere nke a na-akpọ ọja oke maka mgbe a na-akpọ odogwu otu a ka a na-esi ewere ogene wee kpọọ odogwu ya aghasịsịa wee pụta maka na nna m sị na ndụ mmiri ndụ azụ sị iyi atana azụ anwụna sị onye a fụrụ taa sị fụ ya echi ọkụkọ hụ ochi ya enwe di ọrụ anyị pụtara n'ala igbo ayara abụ ọrụ ọtụrụkpọkpọ o jechara ọrụ oyibo wee gbara aka wee nọta nke a na-abụ ọja nwoke ụda ya na-adị iche nke a ka e ji akpọ dike a na-eji ya akpọ ya ma na ndụ ma na ọnwụ ya aza na ọ dụ mma ọ zarọzikwa anyị amalụ ka e si eme nke a bụ ọja egwu ọja e ji enwe aṅụrị oge oke elimeli e wepụta ya a na-egbu ya ọ na-ekwu okwu ka ezigbote nwatakịrị nwaanyị maara ife ọ na-eme ọ dara ewute m nke ọjọọ ya maka na ama m na ife m ga-akụziri ụmụ m echi ya-eri nne agara m asụsụ be m mma m fa bụ owere wee mụta owere ọfụma ị sị m sụmara gị owere ugbulaka m asụjiela gị ya ma nga be nna m bụ uturu okigwe na ngodo mụta otu ndị ọha anyị si asụ asụsụ maka ọ la-abụ a la-akara mmadụ ka echeso onye ọha ọla akparịara m so ihe m chọrọ igosi unu taata bụ ụmụ m na ndị a ga-amụ amụ na ụmụnne m ndị ọgbọ m na-amalọnụ kwụsịnụ eyo eyo anyị metụ ya anyị abatakwa obodo be nna anyị wee malụ na o nwere ihe e dowere anyị anyị ga na-eji wee na-agwa mba niile na anyị nwere omenala ọ na-adị ewute m o wutere m ọ bịa ma m n'anya iwe dị na nke we m nụ omenala igbo na-achọ ịna ana olenụ nke m ga-ekwuru nụ m aghara na ikwu nne m okwu aga m eje kata nụ iru wee sị na ọ bụ ije azụ ya aka mma nụ kwa rị n'iru n'iru ka ya bụ nwannụnụ na-efe nwanne m ya na ya bụ nwannụnụ na-adịrọ efe azụ okirikiri ka eke ji enyigbu ife ọ na-eri nri. ejekwa m ije n'ụzọ m n'anya m ụmụ ma mara na ife ka m ekwuo nụ ngere wee si n'ọtụtụ oge ka mụ na-asị ndị dịrị oge ụtụrụ ka esinụ masịnụ igwe dị n'obodo anyị igwe dị n'obodo anyị omenala be anyị na-ewutezi m nụ ọtụtụ ụka na-amụ ụmụazị ha pụta ụwa ha sị nụ ngere wee jụọ ngemere ole nnu nne m nụ ngemere ole nnu nne m nụ kwa na-abụ nwoke jecha mgbe o jiri jecha akwamozu nwunye ya ekuru mmiri dobere n'iro ọ kwaa aka kwọchachaa aka n'ọkpa wee bata bienu tupu ebi ihe nni ya eriwe eriwe ma m ji mara omenala igbo nwaanyị nọ na nsọ ada esiri anyị nni sị anyị riwe eriwe mana omenala igbo emebiene na-abụzi ozu nwa tata ngere tụtụsi na-eje m mgbe ejiri bebe akwa ji ike iche na ọ bụ ozu nwoke na-ebere akwa na ọ bụ ihe a ga-eji wee kwuo ozu akwa owutere m m owute m e m owute m m owute m ai m nke a wụ ọja nwunye ka m kelee unu

ọ na-abụ ndị ọcha nụ ife anyị na-eme o jufe afọ mana ọ na-abụ ewetezi ya na ana be anyị onye mee ya kpọọ ya onye ala ụmụnne m ala dara awị anyị ihe a bụ ihe nne na nna anyị ha ji wee zụọ anyị wee dobere anyị ruo kịta anyị nọ biko nke a wụ ọja nwunye ka m weta nke nwoke nke a ka a na-akpọ ọja nwoke ụda ya ka eji akpọ mmọnwụ mgbe ndị be anyị na-agba mgbadike ọ na-abụ a kpọọ mgbadike oku ya dịka ya gbuo mmadụ ya fepụ ya efenata ya fepụ ya efenata ya aga ije agụ ya gaa n'iru ya gaa n'azụ gakwa n'aka nni gaa n'aka ekpe ya balance ya nọtakwa n'etiti wee gbaa egede wee sị gị en ya bụ odogwu mana ọ na-adị ewutezi m tata na ụnụ amala ive anyị na-ekwu tata ka ụnụ ga-aghọta ya nke a bụ nke oke ya

ụmụnne m a na-eji ọja akpọ dike otu a afa m bụ ugochukwu chikwem ikoro nke mbụ nke izizi n'uturu ọkaigwe adọrọ m ịbụa m ga-eji afa m akpọ ugochukwu ka ị ghọta welu ọja kpọọ ugochukwu ị ghọta ee na ọja na-ada n'ọnụ n'ọnụ na ọ n'asụsụ anyị ka ọ na-ada ọ da ada n'asụsụ oyibo gee ntị ka ị nụ ya

kedu ife melụnụ ndị be anyị ji wee sị na anyị amalụ ife o wutere m ụbọsị m nelụ nwanne m nwoke ya bata ya sị m yeme simele sileme asụsụ asụsụ igbo tata ụmụaza amarọzi mgbe ndị okenye ji chọọ ịgwa ha ajọ okwu ụmụaza amarọzi mgbe ndị okenye ga-eji wee sị ha lee ya ọ na-ewute m mana ọ bụla ka ọ ya agwụdume ọ ga-adị ụbọsị nta ka anyị chụọ n'owere nchi afa m bụ

igbo bụ igbo daalụ nụ ụmụnne mụ na ahụ ya na-egbu ọwa anyị na-ele igbo bụ igbo anyị na-ahụ ihe dị ahịa daalụ nụ ama m na ụnụ ụnụ ụnụ nwere aṅụrị ọ bụ izu ụka na-abịa abịa anyị ga-ewetakwara ụnụ ihe ọzọkwa dị iche ụnụ na-aghọta ezi n'ala igbo daalụ nke onye chiri ya zere igbo kamaka ahụ chachachachacha igbo kwenu igbo ṅụọnụ igbo zụọnụ ụbọchị taa anyị na nwaada ada igbo chinelo nwoye nọkọrị n'ụbọchị tata ka anyị nọkọrịta kpakọrịta nkata chịkọrịta ọchị ka anyị magoro ihe o ji wee bịa ada nwoye ị bịaruola daalụ achọrọ m ka nwaada Chinelo Nwoye gwa anyị onye ọ gwa anyị ebe o si na ihe ọ na-arụ n'ụbọchị tata nwaada biko gwa anyị onye gwa igbo bụ igbo onye ị wụ aha m bụ nwaada Chinelo Nwoye abụ m onye Anambra steeti odogwu mana ana m arụ ọrụ na Delta steeti ndị ọgọ m ndị ọgọ m mma mma nụ gawa n'ihu gawa n'ihu ana m arụ ebe anyị na-ahụ maka omenana na ịgazu njem be ndị nya Nke ebe ndị anyị Igbo na-akpọ na-akpọ culture and culture and tourism Yes. igbo dịkwa na delta steeti Ah, ya na mpaghara akụkụ ndị ahụ wụ igbo na delta steeti ha makwa eme okay. ha makwa eme dịka m na-akọrọ otu ezigbo enyi m kịta o nwekwanụ mgbe mụ na otu nwa okorobịa onye ọkpanam dị na mma ha makwa anụ nwaanyị ha makwa edowe anyị arụ ya ihe m na-akọwa bụ na igbo bụ igbo ebe ọbụna ha nọ n'akụkụ ụwa ụwa niile ma na naijiria niile ha bụ igbo ha nwere ezigbo obi ha bụ ndị ezigbo mmadụ ha na-emepụtakwanụ ihe ọbụna ego na-apụta na ebe a ka e ya ndị igbo igbo kwenu ụnụ kaziri akazi ụnụ wụ odogwu na-ekwu ihe na-ekwu ya bụkwa ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na dịka a na-ekwu mgbe ọbụla ebe ọbụla i je n'ụwa ị na-afụrụ onye Igbo kwakọrọ ngwongwo gị na gịnị obodo ọwụla i je n'ụwa niile imenu mana ị hụghị otu onye Igbo lawa o nweghị ihe na-eme ebe ahụ Igbo ada eje ebe ha ihe na-anyụ ha ahịa odogwu ka igbo daalụnụ ụnụ kajara akaja ụnụ kara gwogwo biko a sị nwa afọ igbo hapụrụ ala igbo bịa ana Delta ọkwa ala igbo ka ọkwa otu i si kwuo ị ga-asụnwukwe abịchịdị ndị igbo gụọrọ ya ka ọha na eze nụrụ o tekwana m gụọ abịchịdị ya o. ebe ị gụrụ ka anyị mara o tekwana m gụọ abịchịdị ya o. ebe ị gụrụrụ anyị ama ya taa ngwa ome Ebido n- ọ tasịrị ule nụ Hmm? a b ch d sekwe na ya na-agụ e f g gb gh gw ọ gbadokwala m ị hụna ihe m na-agwa unu ị hụna ihe m na-agwa unu ụmụ igbo na-agagharị n'ọhịa na ụzọ na mba na mbarata ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ abịchịdị abịchịdị ụfọdụ amaghị ya a na-ekwu onye mụrụ nwa m gosiwe ya igbo onye mụrụ nwa m gosiwe ya igbo igbo ama agwụnata igbo ama agwụnata nwaazị chinelo kee ihe mere ị maha asụ abịchịdị
o teela o o teela o mana ị ga-agụlụ abcd n'olu bekee anyị na-agụ ya kwa ụbọchị gịnị mere ị dị agụ abịchịdị kwa ụbọchị maka na anyị anaghị asụ igbo kwa ụbọchị ndị Igbo tetanụ n'ụra tetanụ n'ụra a sị na Igbo ga-ana mana o nweghị ihe ga-eme Igbo Igbo ọ ga-ana mba zaa m Igbo ọ ga-ana o nweghị ihe ga-eme Igbo nwaazị Chinelo biko a sịkwa m ka m jụọ gị ihe ọzọ na-enye m nsogbu maka ụmụazị anyị ndị nọ n'ọhịa na ụzọ na-amaghị ihe a na-akpọ Igbo biko tụọrọ m ilu Igbo ọbụla i chetarala ilu Igbo ee igbo na-asị na mm, okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị inu a na Ị na-anụ ihe ọ na-ekwu? Ị na-anụ ya? Tụọ ya ọzọ ka ha ghọta ihe ị na-ekwu. okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị Gwa anyị, a sị na onye a tụọrọ inu kọwara ya ego e ji nụ nne ya naa n'iyi mana ị kọwara anyị nke a ego e ji nụ nne anyị nakwa n'iyi o ka ndị na-amaghị mata gwa anyị mgbe eji atụ inu a na nkọwa inu a na mgbe a ga-awụ anọkọọ n'obi ndị Igbo ewee tụọ ụdị inu a maka inu ọbụna nwere mgbe eji atụ ya ee
ihe inu a pụtara bụ na dịka okenye okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ pụta na ndị okenye anaghị anọrọ meghee anya ha oye na-ene n'ebe ihe na-emebi ọ na-adị mma ka ndị okenye buru ụzọ maka ndị okenye wụ ndị chi ndị mgbe gboo anyị na-afụ anya nye ọ na-adị mma okenye nọrụ n'ụlọ ọfụ ka ihe na-emebi o kwuo maka na inu ọzọ sịkwa na ekwughị ekwu mere ọnụ egeghị ege mee ntị nya wụ na okenye ọbụla kwesịrị ọfụ ebe ihe na-emebi ka o kwuo ka enenye anya na ya ọ na-adị na-ekwu ya ma ọ bụrụ na agbakọkwa n'obi ọ bụrụgodi ma ebe ndị eze nọ ọ bụrụ na e nwere okwu na-emebi ihe ma ọ bụ okwu ekwesịrị ịnenye anya ọ na-adị mma agbakọọ ya bụ onye eze ọbụla ma ọ bụ ofu onye okenye ma ọ bụkwa na eze n'onwe ya ma ọ bụ igwe asị na ọ naghị adị mma ka ndị okenye nọ n'ụlọ ka ewu mụọ n'ọ- mụọ n'ọgbụrụ nye ọ dị mma ka anyị nwa wụ ndị eze na maazị ndị Chinelo ịgbọ n'ihe ego na-ata Oh, ịgbọ n'ihe ego na-ata a sị na onye a tụọrọ inu kọwara ya mara na ego eji nụ nne ya naa n'iyi nke anyị nakwa n'iyi ọ ka ọ kọwara ya ka ụmụ ọhanaeze mara ihe anyị na-ekwu

Igbo bụ Igbo ndị be anyị ndeemenụ ekele o.
Igbo bụ Igbo ekele nụ. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo ekele nụ.
Igbo bụ Igbo ihe bụ Igbo niile. Igbo bụ Igbo. Igbo kwenu.

Igbo bụ Igbo ekele m Igbo be anyị ekelekwa m Igbo kwenu mụọnụ zụọnụ kwezuonụ